Tonadi um, program imeneyi ya Good Morning Malawi ndili kuno ku Kasumbu boma la Dedza pano ndi pa headquarters pa mfumu Kasumbu kumene anzathu a Malawi Human Rights Resource Center anabwera kuno Kuchita zokambirana ndi anthu amene azungulira kuno, amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana, za mmene angalimbanirane nkhanza komanso kulimbikitsa kulera komanso kulimbikitsa udindo wa abambo pakati pa banja komanso panyumba pamene. Pano ndili ndi mkulu wa bungwe limeneli la Malawi Human Rights Resource Centre, mayi Emma Kaliya amene afuna tikambe pano kodi awonanji zinthu zimene zachitika pano komanso kodi angatenge maphunziro anji amene akhoza kuwatenga pa zokambirana zimenezi kuti anthu aphunzire zosiyanasiyana mdziko muno. Mai Emma Kaliya tinali pano pa headquarters ya Kasumbu zimene zatumphuka pano kodi mwakhutira nazo? Kwa ine nda ndine wosangalala kwambiri kuti anthu anabwera mwaunyinji wawo kuno kwa a Kasumbu. kubwera mwaunyinji komaso anali anthu aja oti amavesera anali anthu aja amene anafu, amafusaso mafuso ndikumaperekapo ndemanga zoyenerera poyamba mmene timabwera timaganiza kuti tizangokamba za achinyamata mmene zikukhuzira ndi kutengapo gawo kwa azibambo. Koma taona kuti patuluka nkhani zambiri, nkhani zokhuzana ndi chikamwini. Azibambo akunena kuti amanenedwa kuti munabwera ndi nthaka kuchokera kwanu. Ndiye zimenezi zikuwakhuza kwambiri chifukwa akuona kuti mwina akhala zaka zambiri ali pa maukwati oterowo koma siku lina akumauzidwa kuti muchoke pano kulibe nthaka yanu. Chikamwini ndi maukwati ena amene amachitika kumpoto ndi maukwati ovomerezedwa mdziko muno. Palibe chifukwa chonena kuti wina akhoza kumanena zimenezo. Komanso amayi abweza mawu anena kuti yayi izizi zikumachitika chifukwa choti azibambowa akumapanga zinthu zachisokonezo, akumagulitsa chimanga tikakolola nkumakamwera mowa. or mwina kumakafunira akazi ena ndiye zinazi pali azibambo ena amachita kuziyamba ndi zinthu zovuta kwambiri kuti zichitike choncho so mukuona pali nkhani pamenepa enanso akumanena nzoonadi maukwati kuno akuchitika kwambiri ana ang'onoang'ono ena akunena kuti iyayi makwatiwo akuchitika chifukwa cha kusa- kusamva kwa achinyamata ndiye mukati muone nkhani ndi zambiri zimene ife ngati amene tikuthandizira tiyenera kuti tiyang'anepo pamene amene achokera ku boma ku district council atengapo mawu pamenepa pali enanso amafunsanso kuti bwanji mwina tiyambirenso program yachani yo ya makhoti oyendayenda chifukwa awona kuti nkhani izi zilipo ndi zambiri so tiyenera kuti tigwire ntchito mwa upangiri wabwino panopo pano ndi pa trading center pa akasungu Ndiye ngati anthu mbali ya pano akukamba zimenezo chifukwa sindikukhulupirira kuti ambiri achokera kutali, nanga m'midzi mwinamo kumene kuli kutali kumene sikufikiridwa nthawi zambiri ndi mauthenga kuli chani kumeneko? Ndiyetu kukuchitika zinthu zimene anthu sakutha kuzidziwa, sakuzitsata. Komanso m'madera ena a ku Malawi kuno akumenenso sikufikiridwa uthenga zinthu ngati zimenezi zikuchitikabe chaka chino ndi 2024 anthu nkumapangabe zinthu ngati zimenezi ndiye mudziwe pamenepo kuti pali chani pali vuto chifukwa ndi zimene tinayenera kuti tipange e, e, e, kalekale koma ngati mpaka lero 2024 or 2023 zinthu zikuchitikabe ndiye muziwe kuti vuto latani lakula limeneli lofuna kuti tithandizane kuti vuto limene lithe ndiye nchifukwa yake ndine wokondwa kuti anthu aja anabwera mwa unyinji wawo mafumu anthu ena awamba achinyamata onse anali pano nkhani itakambiranapo bwino Tsono ena amakamba kuti nkhani yolimbana ndi nkhanza idzikambidwa chaka chonse, koma taona m'dziko muno kuti mabungwe ambiri mwina timangolimbikira kwambiri pa tsiku limene, masiku amene adakhazikitsidwa kuchokera pa 25 November mpaka pa 10 December ngati masiku olimbana ndi za nkhanza. Kodi nkoyenera kutero? Tipange bwanji? Tikupita chitsogolo ndikudziwa kuti anthu ena akumanena, mauthenga timapanga eh, ankhaza kaya kunati masiku 16 masiku 16 amangotikumbusa ife pa ntchito yathu pitani mukagwire ntchito muzikumbukira kuti nthawi inake tizakumana masiku 16 aminisitala anakhazikisa ndondomeko imeneyi ya masiku 16 ndi chinthu chovuta kuti tikatero timakhala mka- kuiwala zatha kumene kuja timaperekako chithandizo chambiri tonse ngati mabungwe ngati boma ndiye tikamapita ndimakangokhala chete pamene zinthu zikuchitika m'mizi mwathu ndiku- ndikulakwika kwa zinthu koma ndikukhulupirira kuti tonsefe tikhale ochilimika tipitirize kugwira ntchito mndondomeko yabwino tithandize anthu kumalawi kuno anthu akadali otsalira ambiri chifukwa cha sukulu ena sukulu sanapitisise kusatumiza mwana ku sukulu palibe vuto kwa iwo koma tikamapanda kutumiza ana ku sukulu tikamapanda kuthandizira anthu kuti azizikhale wozindikira kumapanga zinthu zoyenerera ndiye kuti pali vuto nchifukwa chake tikuona anthu akuberekabe ana ambiri Ambiri, ana ambiri woti akulephera kuwasamalira. Mawu ake amabwereza amati, Boma lili kuti litithandize? Ine ndimafunsa kuti, Anthu amenewa akufunsa zoti boma lili kuti? Boma lizithandiza kukakhala kuti kuli njala ya dzuwa, kukakhala kuti kwabwera chani, kwabwera mliri wina wake. Koma kuti chaka ndi chaka boma lizingothandiza iwe kumangoberekabe uziti palibepo chifukwa chimene boma lingalowererepo? Iweyo wangokhala umangobelekabe bana ndikumakhulupilira kuti boma lithandiza zikumatibweretsera mavuto akulu koma anthu aphunzisidwe achepese chiwelengelo cha bana akwanisa kubeleka bana kukhala nawo bana bwino bwino enanso pomwepa tikumva maukwati akungowasiya anthu akusiyana wina wake azisamalira iwowo apita azibambo asowa Zinthu ngati zimene zija zikubwera chifukwa cha umbuli wa ku Malawi kuno wa anthu ena amene amangokhala amango ngati kuti kubereka mwana ndi chinthu cha, chosavuta. Ana amene aja tiku, tikulera ana amene adzakhale vuto la dziko ili. Ngati ana sapita ku sukulu, ngati ana alibe chisamaliro cha makolo bwinobwino, ana ngati amene aja amangotuluka ndikumapita kumakapanga zinthu zosayenera. Ndiye kuti dziko ili pomazafika zaka 10 zikubwerazi kuzakhala chisokonezo. Ndiye ndikuona ngati mauthengawo apitirire. Tipereke mauthenga nthawi ndi nthawi, tizipereka nkhaza zikuchitika nthawi ina iliyonse ndiye sibwino kuti tingonena kuti tinathana nazo 16 days tizingopita tikakhale ayi. Tipitirize kumapereka mauthenga amene angatithandizire kuti dziko lathu ili 1 lichoke mmavuto amene alipowo a umphawi chifukwa tikachotsa umphawi kwa anthu ndiye kuti kwinako zinthu zitani, ziyenda bwino. Aku district council ifeyo tisamangonena kuti ku Lilongwe iyayi ku Lilongwe ni komwe kuno kwa konkuno chifukwa kunoko kuli anthu amene ama ali pasi pa boma la dziko lino ndiye anthu azisamalire okha asamalire ana awo akasamalira ana chitukuko cha kuno chizayenda ndipo kusogolo kuno tikamazabwera kwa kasumu kuzakhala malo achisanzo